wawatu amwenetu kaya moyo wabwino ifetu zabwino kaya tifunse inu tausimbeni a amwene a amwene ineyo nde sizikuyenda ndisaname mwina ineyo ndinabadwa mwangozi sindimayenera kupezeka pa dziko lapansi pano akulu moyo ndatopa nawo aa inu mutanthauza chani mukati moyo mwatopa nawo chimene ndikutanthauza ndi chonena kuti ndipaseni tameki ndimwe tameki ndi ndalama zingati kodi timapanga 500 kwacha yokha basi iyi akulu tameki pakana 500 kwacha iyi okay chabwino tipange chonchi bwa nditenge pangongole ndipaseni ndizabwezabe muli nchibwana eti mutenge pangongole nde mukafa mubweza bwanji ndizosavuta pamaliro muzalengeza kuti malemuwa afa chifukwa cha tameki amene ndinagulisa ndineyo nde ndalama yake sanabweze ndipaseni ndalama chifukwa ine ndi amene ndayigwira ntchito yotamandikayi agwisa ntchito tameki wanga ndizosavuta oh okay basi zisavute ndakumbukira mufonimu muli ndalama ndingotenga imeneyoyo pa airtel money ta tadikirani ndingotumiza nambala si ndiyomweja Ah, tadikirani ndipange ndingotumiza tione eya yafika ndatumiza 500 kwacha taonani
eya yafika zikomo tameki wanu nduyu mungobwira basi kenako mufa isanathe awa awa bwirani pompano hey, apa nde wandithandiza ase waitha kwambiri ndiikiretu mkamwa zimenezi hey, ndithane nazo
Vidiyoyi ikupitirira, koma tinali ndi pempho limodzi. Ngati pali njira yokhayo imene mungatithokozere pa mavidiyo amene timapanga ndi kupanga like mavidiyo athu komanso kupanga subscribe. Timapempha kuti pompano pompano ngati zingatheke mwa zifundo za Ambuye, tatipangeni like vidiyoyo podina batani limene limaoneka chonchi. Ambuye akudaliseni pamene mukupitiriza kuonera vidiyo imeneyi. Mm-mm.
ase koma amawawa atameki iyi ase koma ase he he, zambaso ndiopsa bwanji komabe apa ase nzabobo Ah, ase watumiza 5000 kwacha malo mwa 500 nde chenjiso ndilibe iyi akulu ndinabalalika koopsa malo moyika maziro awiri ndayika maziro 5 nchifukwa chake yabwera imeneyoyo a koma zisavute ndipaseni chenjicho muyesese muchipeze chenjicho ndipaseni ndizipita nacho kodi mesa iwewe ufa pompano nde chenjiso cha chani zitayeni basi zimenezo iyayi posatengera kuti ndifa pompano eti komabe ndi mwambo wake kutenga chenji tipaseni chenji tizipita nacho okay timasuke no apo ine ndimasogoza bizinesi kaye mafunso pambuyo nde ase tandiuze tsopano iweyo wafuna kuzipha chifukwa chani okay ase ndikukhulupirira ukumudziwa grace mtsikana wina wake woyera wantali mwana wa mp aja Ah, ase mkazi amene uja eti ndinamuyambira kalekale kumufunsira amangondiuza "Ah, ndikuyankha wiki yamawa ikakwana nthawi ija basi amati ayi ayi ndikuyankhabe ase panopo zikutha zaka pafupifupi zitatu wamveti palibe chilichonse chimene chimachitika amangondiuza mmene anayambira ase ase mtsikana amene uja ndinasiya sukulu chifukwa cha amene uja imagine amve ndimapanga business ina yake ndinasiya chifanira kuti ndimafuna ndizikhala ndi nthawi yomacheza ndi iye uja asi amangondipusisa ese nde ine ndinaona kuti "Eh, chifukwa iye si oyamba asikana ambiri amangondikana komano uyu yekha ndi amene ndinamukondesesa nde ndinaona kuti ah zisavute i think dziko lapansi lino si malo anga yayi chifukwa chake ndikuganiza zoti ah i think ineyo basi ndingozima basi iyi ayiso sichoncho ase mkazi uja amakukonda kwambiri chifukwa amakamba za iwe nthawi zonse akabwera kuno Ah, ase khala serious Grace uja amandikonda oh, iwe waonera chani okay birthday yako ya last year ndinakupasa suti mesa suti imene ija anagula ndiyeyo koma anandipasira ineyo kuti ndikupatsire ah, oh.
komadi zikhoza kukhala zona chifukwa ndikakhala kuti ndakumana naye eti amakonda kumandifusafusa kuti kodi suti ija sukuvala bwanji ndikakhala kuti ndavala takumana amandiyamikira ayi ukuoneka nayo bwino nde ineyo ndimalephera kumvesesa kuti ah chikumukhuza ndi chani suti unandipasa ndiwe koma iye akumafuna ndizivalavala oh.
amakukonda amene uja koma amafuna akuone ngati uli serious amati akudikira kwa zaka zitatu akuone ngati ungakhale umufunabe ah, zona Chifukwa chaka chachitatu tikwanisa mawa. Ndikawerengesa bwino bwino pa nthawi imene takhala kuyambira pa nthawi imene ndinayamba kumulankhula za nkhani imeneyi, kuyambira nthawi imene anayamba kumandiuza ndikuyankha ndikuyankha, chaka chachitatu chikhoza kukwana pofika mawa. Oh!
Inde, ananena zonsezo. Ndiye mesa iwe birthday yako ndi lero. Eya, birthday yanga ndi lero kumene. Ndinabadwa mu April 1993. Ah, ah, anakuuzanso zimenezi? Ah, ah, kodi anabweratu mwangosemphana pang'ono amati ndikupase keke yako iyi ya birthday walembanso dzina lako Ah, tione akuti happy birthday blenak i love you so much ah, ah, kodi iwe ndizona ndithu zinthu zi eti ah, ah. ye finally ase ndaiphula
iwe ukunyadira chani tsopano waiwala zoti wamwa tameki ufa nthawi iliyonse ka ee pajaditu ndamwadi tameki ishi koma ase ase ine ndikulephera kukumvesesa ase iwe ndiwe munthu wanji ase iwe umalola ndimwe mankhwala oti ndiziphe ukudziwa zonena kuti ukusungira uthenga wabwino ukusungira keke wa ineyo eh? ase waganiza bwanji ase tsono ase ine ndimasogoza bizinesi ndipo tameki ndinaoda kuti agulidwe ndithu ndipezepo phindu pamaso pa kasitomala ngati iwe ase ukuziwa chani ineyo eti ndisakunamize ase iweyo ndi mfiti wamvete ase ukanakhala wina bwezi wandiuza poyamba pompaja kuti ayi kodi nkhani kwenikweni ndi chani usanandipase mankhwalawo inde chabwino unaoda kuti ugulise komabe ase moyo wa munthu ndiwofunikira ase sungandipange zimenezi ase eh? ona ase mtsikana ndamupeza komano basi wende kuti wapanga zonena kuti ine mpakana ndipite basi Eh? chifukwa apapa m'mimba mukundiwawa kukhala ngati zayamba kale kugwira ntchito ndikhoza kumwalira nthawi ina iliyonse aseye ndifa koma ndikukudandaula aseye chonde aseye musamapange moyo umenewo aseye ndakudandaula bwanji adozo akabwera blenag mumuuze kuti ndavomera nanga keke ija mwamupatsa aa kodi ndiwe wow happy birthday Ndavomera kukhala m'chikondi ndiwe. Mphatso yako ina ndiyi, muli laptop ndi iPhone. Ah, Grace, I think eh, zikomo kwambiri chifukwa chondivomera komano it's too late. I feel like it's too late. Komabe chonde uzakhale kundikumbukira. Tidzaonana Mulungu akazalola. zikomo kwambiri chifukwa choonera vidiyo imeneyi chimene timafuna tilankhule mu vidiyo imeneyi ndichonena kuti tikamakhala tizizindikira kuti pali zinthu ziwiri zinthu zimenezi ndi moyo namba 1 namba 2 zochitika m'moyo Moyo ndi umene uli ofunikira kwambiri kuposa zochitika m'moyo. Timafuna tilankhule kunena kuti imatha kukwana nthawi inde imene moyo wathu umaoneka ngati uli pa chiopsezo, moyo wathu umaoneka ngati uli meaningless, ulibe phindu lina lililonse, palibe chilichonse chimene tikuyembekezera, ngati kuti tili hopeless, palibe china chilichonse chimene chingachitike chabwino pa moyo wathu, kuoneka ngati kuti mwina moyo wathu unalakwika kuti upezeke pa dziko lapansi. Koma timafuna tilankhule kunena kuti zonsezi izi zikamachitika, ndi zopanda ntchito kuposa moyo moyo ndi chinthu chokhacho chimene ndi chofunikira kwambiri ndimafuna ndikulankhuleni ichi palitu anthu ena amene anayika banja lawo pa mavuto anayika mkazi wawo mamuna wawo pa mavuto achibale anayika pa mavuto chifukwa chonena kuti atakumana ndi vuto anaganiza ngati njira yokhayo yothesera vuto lawo ndi kuzipha anazunzitsa anthu osalakwa kuzipha si njira yothesera mavuto ayi timakhala tikulenga mavuto ena kwa ana athu kaya ndi achibale wina aliyense timakhala tikumuyika pa mavuto amene amadalira moyo wathu chimene timafuna tilankhule ndi chimenechi zikomo chifukwa choonera vidiyo imeneyi osayiwala kupanga subscribe osayiwala kupanga like mavidiyo athu onse